Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m unu nke a bụ nchịkọta akụkọ ụwa izu ụka na Ada Ọlaedo TV anyị ga na-ewetara unu nchịkọta akụkọ ihe ụfọdụ megasịrị n'izu ụka site na mbido ma ruo n'ọgwụgwụ ya ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ na nke izu ụka a

Igbo bụ sọ mma, a sị na e zuru ka a ha eri udene atụtue ngịga. Ya mere tọzie ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ọkọ akụkọ ụwa bụ mụ onwe m, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Ada Ọlaedo. Sinetọ Ọjị Ụzọ Kalụ bụ aka chịburu Abia steeti mbụ ma bụrụkwa Chief Whip na Senate ka nwunye hapụrụ wee laa mmụọ nso nso a.

Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na Ọjị Ụzọ Kanụ emezighị ọfụma wee lie nwunye ya n'obodo ndị ọzọ dịka ezigbote nwaafọ Igbo, ebe ụfọdụ na-asị na o nwere ihe o mere na onye nwụrụ anwụ anwụchago, ebe e liri ya enwezikwaghị isi. Uche bụ akpa bụ eziokwu, onye ọbụla akọ nke ya. Ọ bụ eziokwu na ejighị ụdị agwa a wee mara ndị Igbo. Ọ na-abụ onye Igbo nwụọ, e mee ka ozu ya wee laruo ụlọ, akwanyere ya ugwu ruru ya, nie ya n'omenala Igbo. Mana ebe ọ dịgo otu a, anyị agaghị atọ ọnụ n'ịjụ ajụjụ. Anyị na-ayọ Olisa ka o nye nwaanyị ezumike wee nabata mkpụrụ obi ya n'udo ma nyekwa ezinụlọ a obi ha ga-eji wee nagide ya bụ ihe mgbawa obi amen nke a bụ akụkọ banyere ihe ịgba anya mmiri nke pụrụ iche ọ bụ eziokwu na ọ bịara ije nwe ụla Onye ọbụla dị ndụ ga-emecha wee nwụọ. Mana o nweghị onye ọ na-amasị ka ọ nwụọ n'oge, nwụọ n'akaghị nka maọbụ nwụọ n'ihe mberede. Nke a mere o ji wee bụrụ ihe ịgbawa obi wee dịrị ndị ezinụlọ a ihe mberede okporo ụzọ napụrụ ndị nke ha n'okporo ụzọ awara awara si Ebonyi wee jebe Enugu. Ozi rutere anyị ntị gosiri na mmadụ iri na isii nọ n'ime Ebotrans na-aga mmemme elimozu zutere ọnwụ ike n'ụzọ dịka ya bụ ụgbọala kụkọrọ isi ya na trela. Ka o sila dị, ahụ ha ka e bugoro gaa na ụlọ njuoyi dị na Ezzamgbo. ganye mgbe ndị be ha ga-abịa buru ha ọtụtụ ezinụlọ nọ n'akwa n'Ebonyi steeti maka na ya bụ ihe metụtara ọtụtụ ndị mmadụ anyị na-ayọ Olisa ka ọ nabata mkpụrụ obi ha ma nye ha ezumike akụkọ gbasara onye egwuregwu bọọlụ bụ Achraf Hakimi ya na nwunye ya bụ Hiba Abouk abụrụla okwu a kpụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a ozi jezuru ụwa niile bụ na nwunye ya gbara ya alụkwaghịm n'ụlọ ikpe wee na-enwe olileanya na a ga-eke ihe di ya kpatara ụzọ abụọ wee nye ya otu mana otu abụghị n'ezie Achraf Hakimi ka ndị ụlọikpe chọpụtara na ihe niile o nwere nọ n'aha nne ya na onweghị nke dị n'aha ya ya bụ nwata nwoke nwere ego na-esi isi mana onweghị nke ọ na-etinye n'aha ya ha niile ka ọ na-etinye n'aha nne ya onye makwana ihe mere o ji wee kpaa ụdị agwa dị etu a akụkọ ọzọ si na ọ na-enweta 1 million euro n'ọnwa n'ọnwa n'aka ndị PSG Mana ego dị etu a dịkwa n'aha nne ya. Ihe dị etu a wee bụrụ ihe iju anya wee nye ọha na eze maka na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-alụ di ka ha wee nweta ihe n'aka mmadụ site n'anya ukwu. Ihe dị etu a wee bụrụ ndị n'ọchị ndị n'akwa maka na ụfọdụ na-asị na Achraf Hakimi emezighị ọfụma na o tinyere akụ na ihe nnweta ya n'aha nne ya ebe ụfọdụ na-etu ya dike na o mere ọfụma wee kpaa ụdịka agwa dị etu a gị nwa na-egere m kedu ihe i che nke a bụ akụkọ a gwara ọgwa Igbo bụ sọ mma ị ma na a sị na ọ na-abụ agụpe ụzọ agụpe ọnụ ọ na-abụ chi na-efo akụkọ a na-abawanye ọ bụrụ ka anyị kọba akụkọ ihe niile mere n'izu ụka a wee ruo na ngwụcha ya ị mara na ya agaghị ala ala nke a mere anyị ji wee chịkọta ya ọnụ akụkọ ndị soshal midia na akụkọ ndị celebrities ngwa gee ntị ka ị nụ ka anyị si wee chịkọnata ya ọnụ Blessing Nkiruka Okoro bụ onye e ji Blessing CEO wee mara ka nọkwa n'aka ndị uwe ojii ka ọ dị ugbu a kwụrụ maka akụkọ gbasara ya na ezinụlọ IVD na Bimbo. Ọnọdụ a na-ebutezi okwu dị iche iche n'etiti ndị na-eso ya. Ụfọdụ si ka ndị uwe ojii jisie ya ike ma mesikwue ya ike maka na ọ na-ekwukazi, ebe ụfọdụ si ka a gbaghara ya maka na onweghị onye na-anaghị emejọ. N'aka nke ọzọ, Kora Obidi bụ nwa afọ Naịjirịa na-agụ ma na-agbakwa egwu nke bi na mba ofesi egosiela ndị na-eso ya ụlọ ọhụrụ o goro na USA. Ya bụ ihe bụ okwu a kpụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a mana nke dakaziri ibe ya bụ na onye lụburu ya mbụ na-ayọzi biko ka Kora chie azụ ka ya na ya bikwe dịka di na nwaanyị na ya bụ nkewa ekwesịghị ya mmekwata N'otu aka ahụ kwa, ka Yul Edochie bụ onye nwa ya nwoke nwụrụ nso nso a ka sị na ọ nọghị n'ọnọdụ dị mma maka na ọ chọpụtara na nwa ya nwoke bụ Star Dike bụ nke Judy Austin nyere ya abụghị ya nwe ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na Judy Austin ji ọgwụ wee jide ya ebe ụfọdụ si na ọ bụ ịhụnanya. N'ikpeazụ, uche bụ akpa, onye ọbụla ko nke ya, onye egbukwana nwanne ya maka ihe o che. Igbo bụ Igbo, a sị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee rụpịwa ọnụ, ị mara na mgbụpụ ya erugo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachi akpa akụkọ anyị, geenweenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ ghọọrọ anyị isi akụkọ.

N'aha ndị dekọtara ma chịkọbara unu akụkọ ụwa nke taa ka mụ onwe m bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ na-asị ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ka ọ dịrị anyị oge awa a n'izu ụka na-abịanụ mgbe anyị wetara unu akụkọ ọzọ ka emesịa